nna na nwa na mmụọ nsọ amen bịa mmụọ nsọ nojuo n'obi ndị kwerenụ munye n'ime ha ọkụ ịhụnanya gị amen zipụta mmụọ nke e kezie akiri dị ọhụrụ amen arịrịọ o chukwu onye siri n'ike mmụọ nsọ kuzie obi ndị kwerenụ mee ka anyị si n'ofu mmụọ ahụ mara ụzọ eziokwu na-aṅụli oge niile si na ntasi obi si na kristi dinwenụ anyị amen ihe gị ga-eme meghee ọnụ m ka ire m wee gbasaa otito gị amen o chukwu gbata nyere m aka osebụrụwa chukwu gbata ọsọ nyere m aka amen otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị izizi na kịta na ọkpụ na ụwa ebi ebi amen ekwe m na chukwu nna ji ike niile onye kere eluigwe na ala na jesu kristi ofu nwa ya atụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ amụa na veji maria ọ ta n'oge nke pontus pilet akpọgide n'obe nwụọ elie ya zida n'ala mmụọ na mbọsị nke atọ ndị nwụrụ anwụ bilite lago n'eluigwe n'aka nri chukwu nna ebe a ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ee ekwe m na mmụọ nsọ nzukọ nsọ nke roman catholic church na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara nke njọ na mbilite n'ọnwụ na na ndụ ebi ebi amen nna anyị nọ n'eluigwe ka otito dịrị aha gị ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwe na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen

otito nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị izizi na kịta na ọkpụ na ụwa ebi ebi amen Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụ obi n'eluigwe kachasị mkpụrụ obi dị na pọgatọrị ndị chọrọ enyemaka ebere gị Jesu mere anyị ebere veji Maria nyere anyị aka amen Jesu mere m ebere veji Maria nyere m aka amen ife omimi nke ahụhụ nke wailu na gesimani nke sosite ahụ na mwute wutere n'obi na ọsọ mmiri nke gbara ya Nye m bụnụ ya, gwọọ m ọrịa, nye m ahụ isi ike, nye m aka ịkwụ ụgwọ m ji. Zọpụtara m ndị m hụrụ n'anya, zọpụtakwara m ndị hụrụ m n'anya. Mere m ebere, gbaghara mmehie m niile, ma ndị m chetara, ma ndị m na-echeta mgbe m chetara ha. N'aha Jesu, amen. nna anyị nọ n'eluigwe ka otuto dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwe na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen ekele maria i jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a na oge ọnwụ anyị amen Ekele Maria i jupụtara na grasịa Osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele Maria i jupụtara na grasịa Osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

Ekele mara ijupụta na grace bụ ọdịnye gị dị ngozi na-eti ikpe na ọ dị asị ngozi bụ nwa afọ gị jesu maria dị asị nke chukwu bụrụ ndị nje nri ugbu a n'oge onwe ya eme ekele mara ijupụta na grace bụ ọdịnye gị dị ngozi ti ikpe niile ọ dị ngozi bụ nwa afọ jesu maria dị asị nke chukwu bụrụ ịbụ ndị nje nri ugbu a n'oge onwe ya eme

Otito dịrị Nna na nwa na mmụọ nsọ ọ dị izizi na kịta na ụwa ebi ebi Amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọọ anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụ obi n'eluigwe kachasị mkpụrụ obi na Pọgatọrị na enyemaka ebere gị Amen. Jesu mere anyị ebere Virgin Maria nyere anyị aka Amen Jesu mere m ebere Virgin Maria nyere m aka Amen. ife omimi nke ahụhụ nke abụọ nkedo jesu na ide n'iru mmadụ niile e zie mmadụ nkịtị ka ha pịa ya ụtarị eze anyị o maria ị bụ nne nke ọra anyị na ị na-anya omimi nke ukwe na ekpere nna anyị nọ n'eluigwe ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwenye na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe

Ilé Marie du Père Grâce, Étoile de Nyegidi, Gneti, Ikponi, Nadia, Joseph Ngabgeb, Jesse, Maria Dia Sankech, Kobra, bụ ndị nje agba n'oge onwe ya mee. Eto dị nna na nwa na ma otu ọ dịzi na ka na-ekpe n'ihe ebi ebi ame. Yesu gbaghara njọ zọpụta anyị n'ahụ ọkụ mmụọ kwọpụta mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ọchasị mkpụrụ obi na pụga ndị chọrọ ime aka ebere gị eme. Jizọs mere anyị ebere, Virgin Maria nyere anyị aka mee. Jizọs mere m ebere, Virgin Maria nyere m aka mee. Ife omimi nke ahụhụ nke atọ ndị agha kpara okpu ogwu kpunye Jesu n'isi a na-akọtọ Dinwenụ anyị ekete ndị Igbo Eze anyị O Maria ị bụ nne nke ọra anyị na anụ ihe omimi nke ukwe na ekpere nke anyị nna anyị nọ na eluigwe ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme na eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwenye na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen

Ekele Maria i jupụtara na grasịa, Oseburuwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị Amen. Ekele Maria i jupụtara na grasịa, Oseburuwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị Jesu, Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị Amen. eke mara jupụta na grasi ose bụ ọdịnye gị dịga na-eti ikpo niile adị azị ngozi bụ nwa afọ gị bụ jesu ya dị nsọ ndị nke chukwu bụla ebe ndị njiarụ ụgbọ agụ onwe ya mee ekele mara jupụta na grasi ose bụ ọdịnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile adị azị ngozi bụ nwa afọ gị bụ jesu mara nsọ ndị nke chukwu bụla ebe ndị njiarụ ụgbọ na oge onwe ya mee Ekele Maria i jupụtara na grasịa Oseburuwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị Jesu Maria dị nsọ nne nke Chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a na oge ọnwụ anyị Amen otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ dị izizi na kịta na okpu niile ụwa ebi ebi Amen Jesu nke anyị gbaghara anyị njọ anyị zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ọ kachasị mkpụrụ obi na Pọgatọrị ndị chọrọ enyemaka ebere gị Amen Jesu mere anyị ebere Virgin Maria nyere anyị aka Amen Jesu mere m ebere Virgin Maria nyere m aka Amen ife omi nke anwụ nke a na-ekpogbu Jesu ka ọ wee bụrụ obe dị gbara atọ ka ọ dị ala ụzọ nke bụso okwute eze anyị o maara ịbụ nne nke ọra na ị na-ana ihe omi nke okwe na ekpere nke anyị n'elu eluigwe ka otu dị ahụ ka ọchịwa ka emuchiwa dịka esi mee n'elu ya dị tata na nke ụsa ebe ọra emeghe ga dịka anyị si gbaa ndị ma ekwena ka anyị kwenarị anyị zọpụta na ji ihe amen

ekele maria i jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ọkasị mkpụrụ obi na pụgasị ndị chọrọ enyemaka ebere gị amen Jesu mere anyị ebere vejin maria nyere anyị aka amen Jesu mere m ebere vejin maria nyere m aka amen ife omimi nke ahụhụ ise ka o ruru kalvarị ndị agha nara ya akwa ya wee nnukwute ntu wee kpọgbuo chukwu ha n'obe eze nwanyị maria ị bụ nne nke ọra ị na-ana ihe omimi nke ahụhụ kwe na ekpere nke anyị ya na eluigwe ka otu dị aha ka ọchị bịa ka emuche na ụwa esi mee n'eluigwe anyị tata anyị nke ụbọchị anyị gbaghara eme ihe ga dị ka esi gbaa ndị ma ekwena ka ya kwena dị nzọpụta anyị na-eji ihe amen ekele mmadụ ijupụta na asị ụsọ ebe ọ nọnye gị dị ngozi na-eti ikpo niile ọ dịghazi ngozi bụ nwa afọ gị bụ jesu marịa dị asọ na nke chukwu ọbụla ebe ndị nje ọrụ ugbu a na nwaanyị amen ekele maria i jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele mara ijupụta na grace osebo ọnịnya gị dị ngozi chi mkpa niile ọ dịazị ngozi bụ afọ gị bụ jesu ma dị nsọ ndị nke chukwu ọbụla anyị bụ ndị nje agwa na oge nwanye me ekele mara ijupụta na grace osebo ọnịnya gị ngozi chi mkpa niile ọ dịazị ngozi bụ afọ gị bụ jesu ma dị nsọ ndị nke ọbụla anyị bụ ndị nje arụ ugbu a na oge nwanye

Ka akụ ele onye na-ekwuru anyị si anya ebere gị ka oge nchụpụ anyị gasịrị gosi anyị nwa afọ gị dị ngọzi bụ Jesu o onye dị afọ ọma ịfụnanya dị asọ Vejin Maria amen rịọbara anyị arịrịọ nne nke Chukwu dị asọ ka anyị wee tozi nkwa nke Kristi amen anyị rịọ Chukwu onye sọ ofu nwa ya ji ndụ ya na ọnwụ ya na mbilite ya gotere anyị nzọpụta nke ndụ ebi ebi anyị na-arịọ mee ka anyị na-echeba ihe omimi nke rozari kacha nsọ nke Virgin Maria dị ngọzi wee na-eṅomi ihe gasị ozi enwetagasị e kwere na nkwa site na Kristi Dinwenụ anyị amen ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwerenụ gara aga site na ebere nke ya zuo ike na ndokwa amen obi Jesu kasị nsọ mere anyị ebere obi Maria Immaculate rịọbara anyị Josef Josef John dị asọ the Evangelist Luis Maria Monfọt dị asọ amen litani Virgin Maria dị ngọzi Osebụrụwa mere anyị ebere Osebụrụwa mere anyị ebere Kristi mere anyị ebere Kristi mere anyị ebere Osebụrụwa mere ebere Osebụrụwa mere ebere Kristi nụrụ olu anyị Kristi nụrụ arịrịọ anyị Chukwu nna nke eluigwe mere ebere Chukwu mgbapụta nke ụwa mere ebere Chukwu mmụọ nsọ mere ebere atọ n'ime ofu dị ngọzi ofu Chukwu mere ebere Maria dị asọ rịọbara anyị nne nke Chukwu dị asọ ebe vejin dị asọ vejin ebe nne Kristi ebe nne nke nzukọ katọlik ebe nne nke onye dara ama nne dịkasị n'obi ọcha nne nwere atụ nne na-emerụghị emerụ nne na-arụghị arụ nne kwesịrị ịhụnanya nne kwesịrị ịhụnanya nne ndụ ezigbo nne nke onye oke nne nke onye nzọpụta vejin nwere asịrị ike vejin nwere asịrị ike vejin kwesịrị nsọpụrụ vejin kwesịrị iwe ebe njere vejin nwere obi ebere ugegbe nke ezi omume ukpo amamihe isi aṅụlị anyị nke ka ejupụtara na amara nsọpụrụka nsọpụrụka n'ebe chukwu nọ ifuru dị omimi ụlọ nche david ụlọ nche ụlọ ọlaedo ụgbọ nke agba ọnụ ụzọ nke igwe kpakpando nke ụtụtụ ahụ ike ndị ọrịa onye ogbo ndị njọ onye ntasi obi ndị nọ n'ahụhụ inye aka ndị otu kristi eze nwaanyị ndị mmụọ ọma eze nwaanyị ndị ozi ọma eze nwaanyị ndị amụma eze nwaanyị ndị nna ukwu eze nwaanyị ndị e gburu maka chukwu eze nwaanyị ndị okwu chukwu eze nwaanyị ndị dị nsọ eze nwaanyị virgin eze nwaanyị nke fatima atụrụ ime ndị eze nwaanyị e bugoro n'eluigwe eze nwaanyị nke rozarị dịkasị na nsọ eze nwaanyị nke udo ya nke ndokwa yọbara anyị arịrịọ nwa atụrụ nke chukwu kpochapụ njọ nke ụwa hapụ ịpịa ndị njọ ya dinwenụ anyị Nwa atụrụ nke kpochapụ njọ nke ụwa nụrụ olu anyị. Nwa atụrụ nke kpochapụ njọ ụwa meere anyị ebere, o mee ka ebere o Chukwu ka o mere ebere nke zụta maka njọ m akpọrọ m asị maka na ha dị njọ. Ị bụ onye dị fere mma ekwedogo m sie ike si na grasịa gị emekwa njọ ọzọ Chukwu karịcha afọ ọma meere m ịgbaghara m njọ m ekwupụta Chukwu ji ike niile na unu ụmụnna m emehie m nke ukwuu site n'echiche n'okwu n'omume site na ezi omume kwesị m ime site na mmehie m site na mmehie m site na nke kacha n'ukwu ya ka m ji arịọ Maria dị asọ vejin okpu na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m ka unu rịọrọ m Osebụrụwa Chukwu anyị arịrịọ amen Cheta o vejin Maria dịkasị na nsọ onye gbakwutere nke nchedo ya were oke ọka ikwupụtara ị hapụrụ ka ọ gba aka n'ebe afọ ọma gị n'aka ezi nwa agbọghọ njọ ruo eruo ka na-akpọ njọ m n'iru gị na-arịọ ka iwe m site n'ọ gị ekochapụla aka gị kpachapụ dọpụta nke ndụ ebi ebi n'anya m ekwena nne nsọ Jesu arịọ ka ọ dị umeala iche ntị gọzie m ihe m rịọ gị amen ka Maria dị asọ na Josef dị asọ na ndị mmụọ ọma Jesu nne ndị nwa Jesu ayọ ka o wee gbaghara m gbaghara anyị ma dubata na ndụ ebighi ebi n'eluigwe amen anyị agbaba na nchedo gị nne nke chukwu dị nsọ elelikwana anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma zọkwa ife na ife dị egwu nke virgin dị otito na ngọzi amen n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen